Sea, nuair a bhí mise óg, bhí mé ag iarraidh bheith i mo, i mo chantóir, i mo mhúinteoir, bhí mé ag iarraidh dul ar fud an domhain, bhí mé ag iarraidh dul to the missions, níl 'fhios a'm, ní, ní chloisim é sin inniu but nuair a bhí mise óg bhí daoine i gcónaí ag labhairt faoi go to the missions. bhí sé just, you know, níl fhios a'm but it was rud, rud a bhí eh, bhí ag teastáil le daoine agus bhí mise ag iarraidh é a dhéanamh just bhí mé ag, ag iarraidh gach rud a dhéanamh eh nuair a bhí mé fásta ansin chuaigh mé go Coláiste agus em rinne mé síceolaíocht, síocanailís em múinteoireacht, céard eile eh bhuel go leor rudaí eile eh i gceithre Coláistí em. UCC Trinity Conservatory in Holland agus St Pat's i Droim Conrach so rinne mé go leor leor rudaí, bhí mé i gcónaí saghas mar Hoover i taithí ag sort of ag bailiú, bhí mé mar sin nuair a bhí mé óg, bhí mé i gcónaí ag bailiú rudaí i mo sheomra, memories mo. rabhamar ag dul go Baile Átha Cliath, uair amháin thóg mé burgar because ó McDonalds agus bhí sé i mo chófra ar feadh sé mhí agus bhí mise like an-bheag but bhí mise ag you know bhí mise i mBaile Átha Cliath agus bhí an burgar sin againn so so bhí mé i gcónaí mar sin.

Bhí mé ag bailiú an t-am go léir. Bhí sé, bheinn, sorta deacair, agus bíonn sé deacair do daoine nuair atá siad ag iarraidh a paisean a fháil, I never had any problem with passion, I knew what my passion was but I was too kind of enthusiastic about collecting experiences, but it did hit me at a certain point agus ansin shroich mé, yeah, tá sé ceart go leor anois, tá na rudaí go léir uilig déanta agat, Ach tá tú ar an domhan seo le haghaidh rudaí a chruthú. Sin an fáth go bhfuil tú anseo. So caithfidh tú é a dhéanamh anois. Stop anois leis an taithí ag bailiúcháin agus gach rud agus just déan é. Bhí mé ag canadh mar amhránaí proifisiúnta sa chór National Chamber Choir, anois tá siad glaoite. Chamber Choir Ireland, as it's called the new name, National Chamber Choir, sorry, National Chamber Choir is a new name on it at the moment, but bhí mé ansin ar feadh cúig bliain ag dul isteach sa maidin ag deich a chlog, ag canadh go dtí a ceathair a chlog sa tráthnóna agus bhí sé iontach mhaith ach chreid mé, nó sin an méid, caithfidh tú do rud a dhéanamh, caithfidh tú rudaí a chruthú so chuaigh mé isteach go dtí

excellent sight reader but you're falling asleep em because bhí mé suas san oíche you know ag ag déanamh an artwork agus eh ag scríobh na hamhráin agus gach rud gach oíche gach oíche mar ní raibh airgead chun í a dhéanamh you know so bhí bhí orm é a dhéanamh san oíche bhí mé ag canadh sa lá agus ag déanamh an albam san oíche ach ag an bpointe the kind of departure point, I had the album made, and was actually ready to go and ansin just chreid mé an post a fhágáil. Seacht lá ina dhiaidh sin bhí mé nominated le haghaidh an Choice Music Prize, still, I mean ní raibh aon airgead ansin, eh but eh so agus I actually won it then and then I did get airgid from that but em em it was a kind of a funny thing I just realised that if I was má bhfuil má raibh mise má kind of my thing my em why I was here on the earth if I was going to do it I was going to have to take a jump and that's what I basically did so eh

to facilitate creation as well, it's really extremely important and valid em but eh if, if you eh what was I gonna say oh no if what? if you em if you do that oh yeah I know you actually do employ people you do actually make a living for other people too so you're not even if, if I did have an entourage I'd be giving employment to all those people you know so if you are a creator you do actually make something happen and you do create em

eh, I never saw anybody doing what I do when I was small, níor, ní fhaca mé éinne mar sin agus níor tháinig éinne isteach i mo scoil nuair a bhí mé beag agus ní, ní dúirt éinne oh is féidir leat é seo a dhéanamh you know you can actually do this if you think something up in your head you can do it you can actually define your own job, em, so just, just fuair mé amach é sin. eh mé féin agus táim á dhéanamh anois so eh but níl sé éasca eh you know some uaireanta bíonn sé ana-dheacair but eh faoi láthair tá sé you know tá go leor leor rudaí ag tarlúint agus an rud you see eh ag dul ar ais go Imbolg agus an rud sin renewal renewal renewal I think má eh if you trust in if you trust yourself eh if you trust the renewal within yourself

mo focail féin so tá na focail anois is is mo focail féin atá ann em libretto iomlán liom féin agus it's based on a birds eh a bird bird world so eh I have taken what I have imagined what would have happened before the happy prince actually started and written eh the story there it's all kind of intrigue and jealousy and love and

things agam and all that but like céard faoin eh, céard faoi na hamhráin, céard faoi na, you know, the composition and the composer and all that sort of stuff so maybe gurbh é an, an freagair ná bhí am, bhí, bhí an t-am ag, ag leanúint ar aghaidh agus just, b'fhéidir just I kind of realised suddenly, go tobann, jeepers you better get your, your ass in gear here, you better do this, you know what I mean? Because then navigating the music industry it's just.

Éinne eile? Molaim rud amháin a rá. Dúirt tú rud ana-thábhachtach ansin, gur dóigh liom gur cheart go mbeadh sé i ngach múinteoir atá ag plé le daltaí. Dúirt tú you can define your own job agus tá sé sin ana-thábhachtach. Is gá dúinn é sin a bheith againn inár ndearcadh sa tír seo. I really, really creidim é sin. I mean, I know b'fhéidir go gceapann, go gceapann em. duine, Ó, tá sé éasca sin, is féidir leat amhrán a chruthú agus ansin bíonn daoine ag canadh. Nó, Ceapaim gur féidir le haon duine post a chruthú. I mean, is féidir leat é a dhéanamh, just caithfidh tú é a dhéanamh. It's just, I mean, an fáth go raibh mise ag tweetáil faoi the sandwiches on the train, it's not because I felt like moaning, you know, it's just because.

Oh, I mean just tá sé. Other than that it's drivel. Yeah, bhuel an rud a tharla sin ná i HMV chuaigh siadsan, d'imigh siadsan agus bhí mé, fuair mise number one ach just, fuair mé number one agus ansin d'imigh HMV ach tá an distributor fós ag tógáil an airgid ón number one agus tá siadsan ag tógáil é ar dtús agus mise ag an deireadh, deireadh an líne, do you know what I mean?

to the market that you wanna hit now. The main thing, an t-aon rud a cheapaim gur chóir do, gur chóir do éinne a dhéanamh ná bí gnóthach. Bí gnóthach, bí gnóthach, bí gnóthach. Má bhfuil tú gnóthach tarlóidh rud éigin eile. Ná bí, ná bí ag fanacht ansin 's like, mm, mar sin caithfidh tú bheith. amháin sin, ag canadh anseo, ag ag scríobh rud éigin anseo, agus má bhfuil tú fós, it's renewal, like I I creidim in renewal all the time, em if like i i lot of while the stuff like when you come to an end of a cycle, of an album cycle or something and you might have somebody saying, well we can't go back to radio now at that because you've just done duh duh duh, you've already done all that.

Sin í an Éire is fearr. Just one, an bhfuil mo, cheapaim go bhfuil éad ag, ag an-chuid daoine atá ag obair san oideachas, tá éad roimh an daoine cruthaíoch agus an you know an daoine go bhfuil ag iarraidh bheith cruthaíoch agus dúirt gach duine domsa mar you know mar scríbhneoir á ní féidir leat é a dhéanamh, gach duine. Agus just tá mé ag smaoineamh anois, ag smaoineamh mar tá mé, i bhfad níos sine, tá mé ag smaoineamh, oh yeah, tá an, tá an am ag dul amú agus cé mhéad ama a bhí curtha amú agam mar scríbhneoir agus I mean ok, tá an locht ormsa ach, agus rudaí eile ach you know bíonn an oideachas, tá an locht, tá locht ar an oideachas freisin mar bí, you know ní féidir leat é sin a dhéanamh agus ní, ní, ní chuireann siad, ní, ní deireann siad bhuel ok, ba mhaith leat a bheith ag scríobh nó bhuel is féidir leat scríobh mar sin nó mar sin, mar sin riamh, riamh. Sea. Bhuel, bhí mise ag déanamh in-service you know le múinteoirí bunscoile agus an t-aon rud a fuair mé amach go raibh an fadhb mór ná bhí eagla orthu an rud, bhí mise ag léim thart and you know ag timpiste agus mar sin agus bhí mise ag déanamh gach rud leis an ceol mar tá you know tá tá muinín you know confidence muinín it is muinín agam so tá sé ceart go leor domsa but bhí siadsan ag rá well look I you know I can't really do it so